Eh, mukudabwa kuti mwina asunga imeneyi ndiye iti mukuzavala ngati maninja mm, zikukhala bwanji zinthu zake nkhani yake tiku bicc mukapita ku bicc mudzazindikira zoti kuli timagalimoto ting'onoting'ono eh, muchingereza amati gokati koma tidzingoti timagalimoto ntimagalimoto koma nkhani yake ndi imene ndiye ine ndili ndi chidwi ndifuna kumva kuti kodi timagalimoto timeneti zimakhala bwanji mahasos amene amakhala achitika kuno ndi mahasos anji ndiye ndilowa mkatimu ndikumane ndi atsogoleri amene imeneyi ndi haso yawo Atifotokozere zambiri za timagalimoto timeneti. Kodi tingakwere bwanji timagalimoto timeneti ndi kuona kuti machitachita ake zimakhala zotani? mwatichenetsa zimene mwatichenetsazi kuti ndi zimene munthu umavala kuno ku gokati Right. tandifotokozerani zambiri zokhudzana gokati mbiri yake ndi yotani mbiri yake gokati tingatimene eh, tinganenazo kuti ndi ndi ndi motorsport uh, ndi kumene ndithu anthu akamati kuti apita ku formula 1 ngati ayina lewis hamilton amayambira kumene kuti timati kuma kuma gokats ndiye munthu kuti adzayambe kuno kubwera uh, ndikukhala ndi experience imene yokwera timagalimoto timeneti zinthu zake zimakhala zotani okay kuti kuti ubwere kuno udzapange experience gokats ichi chimene umayamba ndithu umapanga register uh, Okay. uh, ndi system yathu uh, imene timatcha kuti uh, race facer uh, so ukapanga register muja kenako umasankha uh, mapakeji amene tili nawo tili ndithu ma, ma, ma, mapakeji osiyanasiyana amene ta- ali mu malaps

Ah, ngati muona ngati formula one muja amatha kufika mpaka ka 70 Eh, eh, eh. ifeyo kunoko yathu itayi panopa ipkayi pa, pa 50 laps ndikuti formula 1 ndiye pamwamba penipeni pa zimenezi Ehe, so formula 1 ndi pamwamba pa pa zimenezi amati motorsport koma kumene mumayambira timati magokats uh, munali movie nkhani ya lewis hamilton amene panopa akuyendetsa ferrari bambo ake anachita ndithu kugulitsa nyumba yawo kuti Wow. kuti ampange sponsor kuti apite ah, ku magokats kuti akayambe ku academy so ife wathu mali ndithu koyambira kwa kwa zinthu kwa motorsport onse ndi magokat amene ndithu bambo anuso mukhoza kucheza nawo bwinobwino akhoza kugulitsa nyumba ija ndikukupezerani kuti anuso muyambe gokati tione kuti zikakufikitsani kuti ku malawi kuno sizinachulukire zimenezi Mhm. kumalawi kunoko ife ndife oyamba ah, ku- kutsegula zimenezi tima- timati magokatsi ndipo takhala tikupanga ndithu panopa miyezi folo ah, Miyezi four. eh, tinatsegula mu ah, pa 30 november ndithu kunali ndithu ah, kunali ndithu ah, a ce- a celebration ndithu kunabwera minister a tourism honorable vera kamtukule ah, ndithu ana- ndi amene anatitsegulira malowa ndithu kwa miyezi folo zakhala zikuyenda motani anthu azilandira motani Miyezi 4 imeneyi ndithu taona ndithu anthu azilandira ndithu ah, ndi manja onse Ah, ndipo sikuti ndi amalawi okha iyayi komanso anthu ena maiko ena ah, akhala akufika kunoko Ah, mukapanga register muja imakuwuzani kuti mwachokera dziko liti so ndithu mu system mwathu tikuona ndithu ena ndithu achoka ku Iraq ah, o- oti abwera kunoko mwina akugona mu- mu hotel ili pamunsipa ena ku south africa mwina nkubwera pa holiday ena ndithu pa mozambique pompa ungomva zoti ah, ku Malawi ko atsegula ma go-kart iwo ndithu basi kudzafika mpaka kuno kudzakwera ma go-karts ndiye tiyelekeze ndabwera kuti ndifuna kukwera zimakhala bwanji choyamba ndoti mmene uja mmene upanga register ndi ifeyo so kupanga register ko mutha opanga muli kunyumba uh, kungopita pa website pathu uh, mutipeza nkupanga register mukapanga register muja ife imatibweretsa email nde timapanga confirm mukapanga confirm muja nde inu now mumadzasankha tsopano kuti ah, ineyo lero I think ndingozungula ka 5 nde mmabwera ndithu panopa pa desk pano nkutiuza kuti ayi ndifuna ndingozungula ka 5 nde timakuuzani kuti ayi ndi mtengo mwakuti kenako mukapanga ndeno timaus- mutha kusankhanso kuvala uniform imene mwavalayi kapena kungopita ndi zovala zanu zimene mwapanga oh zimathekanso bwinobwino zimathekanso ndithu ndiye tinso ndi malamulo athu ah, pa zovala zimene zokuti wina aliyense akabwera kunoko ayenera ndikuti avale ndi sapato zotseka osati ma slippers ma slippers timalola iyayi Timanenanso zoti azimayi uh, kuti asavale dress kapena skirt kuti nanga si akwera ka, ka, kanthu koti kamakhala kuti kakuyenda mm. for safety timanena zoti zimenezonso asavale akhalanso ndi tsitsi laitalitali timawauzanso ndithu kuti alimange kuti helmet ija ivale bwinobwino nde mwapanga kuti ma- zozo mwa- mwapanga zoyenerera tilinso ndi makamera timati ma on board cameras machani amenewo awa timati ma on board cameras on board camera yeah, so awa amakhalanso ndi experience kuti ngati mukufuna pa, pa extra fee timatha oyikira ndithu pa helmet pano paja nde kamapanga record malapo anu aja ndi mmene ukuzungulirira mmene muja. muzungula muja nde kamakutumizirani ah, mutamaliza muja ka video ka 30 seconds mutha oponya ndithu pa group ya, ya whatsapp kaya mufuna kuponya pa tiktok Koti inu mutha osunga ndithu mpaka muyaya nde kamakutumizirani nde basi mukupanga mmene mukufuna ndithu kamene timati on board camera. Ndili ndi chidwi kwambiri ndifuna tipite ku timagalimoto tenitenito tikaone kuti kodi zimakhala bwanji nde munthu akalembetsa kuno ndi pamene amapita kumene So akalembetsa kuno pamene now timamutenga timapita naye kumunsi kumene timati ah, ku pit ku pit yathu kumene timakamuonetsa safety video Imeneyo is for about 5 minutes or so imakhala ndithu yongokuonetsani kuti kodi kanthuka ndikayendetsa motani ndipo malamulo ake pa, pa msewu wa- amene anapangawu ah, zimene okhala motani nde mukaonera video ija tikaonanso zokuti ah sapato zabwinobwino simunachiteko ponso ndithu kakaka chakumwa mu- muli bwinobwino kenako ndiye timakupatsani now ah, helmet imeneyi ndi balaclava yake kenako ndikukuuzani kuti ah go-kart limene mwakwera ndi namba yakuti for ma go-kart tili nawo ndithu 40 40 eh, tili nawo 40 timagalimoto tija 40 mm -hmm, tilipo 40 okay. eh, mm. nde kuti ta ana 20 ta akuluakulu 20 nde mwina mwabwera anthu uh, ah, 10 nde timayenera kuti tikudziwitseni kuti ah, inuyo go-kart yanu number 40 so ndithu tili ndi screen imene imakhala ndi system yathu imene imapanga allocate dzina lanu ndi go-kart number imene ija nde mumangoona basi ndikunyamuka kupita pa line paja ndikukwera go-kart imene uh, ah, takupangirani allocate galimoto imatha kuchita ngozi tima go-kartinso timatha kuchita ngozi timatha kuchita ngozi komano mm. ah, mmene tinayambira ifeyo in terms of our safety sitinakhaleko ndi, ndi ngozi uh, panopa koma ndithu timakuwuzani kuti muyendetse mwaslow mwangofika muja timadziwa zoti lap yoyambayi uh, ndiyongoti mungozolowera kagalimotoka so musathamangitse musayendetse mwaphuma yayi mungoyesa ndithu muzolowere msewu wathu kenako mukaona zoti ah, ine panopa ndakajaira pamene mumatani timakuwuzani kuti kaspidi kaja mutha kusankha ndithu kukapusha ndithu pang'ono

tandifotokozerani kuti timagalimoto timeneti zimakhala bwanji go-kart ndi timagalimoto timene mukutiona apati ah, timene takhalamu ah, ti- tili ngati ndithu part of ah, timati motorsport so ngati mumaona pa, pa tv pali amati formula 1 ah, a- achina lewis hamilton achina verstappen kuti akafike ku formula 1 kuja amayambira poti amayambira tima go-karts so ili ngati ka, ka academy ndithu ka, ka formula 1 mmene timamudziwira dolo lewis hamilton kuyendetsa maferrari anayambira zimenezi anayambira zimenezi kodi munthu amene akhoza kuyendetsa timagalimoto timeneti ndi ndani so munthu amene anga- angayendetse timagalimoto timeneti ndi yekha amene ali ndi zaka 8 kumapita kumtunda uh, minimum age yathu ndi 8 so 8 mpaka ka 99 kaya uli ndi zaka 99 senior citizen ndithu mutha kubwera ndithu ndi ndikuyendetsa timeneti so sizoti zikupanga segregate ah, even ma senior citizens Yes. akhoza kubwera kuno ndithu tu zaka 8 sizimafunika munthu oti amayendetsa kale galimoto kuti abwere kuno kudzapanga zimenezi ayi izi sizofunika kuti munthu oti amayendetsa kale Ah, mukabwera Oh. kunoko mmene timapangira timakuphunzitsani kuti muyendetse motani so mukabwera kunoko ndithu timakuonetsani nga- ngati ka video kukuonetsani kuti ah, apa pali brake apa pali accelerator nde wina aliyense timaona ah, amene ali zaka 8 kupita kutsogolo nzosavuta kuti ah, ayendetse kagalimoto kameneka timagalimoto timeneti n'tamisinkhu yosiyanasiyana kapena n'tofanana tonse so ifeyo tili ndi ma mitundu iwiri uh, pali ya ana ndi akuluakulu of course kuma- kumakhalanso ina imene tikugula imene ibwere mwezi wa mawa ya imakhala ndi mipando iwiri kuti amene ali ndi tinene kuti makolo mwina mwana wawo ndi oti ali ndi zaka 8 kutsika m'musi atha kuyendetsa nawonso limodzi koma panopa ife tili ndi mitundu iwiri ka ana ndi akuluakulu. Timasiyana bwanji ta ana ndi ta akuluakulu? Kusiyana kwake uh, choyambira tinganene kuti ndi speed uh, speed ya ma go-kart a ana ndi akuluakulu ndi yosiyanirapo akuluakulu imakhalako yapamwamba pamene ana yocheperako chachiwiri ndi ngati ka space kake Ah, mmene angakhalire chifukwa choti nanga si mwana woti wa zaka 8 sangakhale kuti kuti aponde pa pedal ndi pa brake mm. pamene zimasiyanaso uh, ah, zinthu ziwiri zimenezi nde kena kamakhala ndi speed yayikuluko kena yaying'onoko timene tili kunoku speed yake ndiyothera chani so timene tili kunoko uh, speed yake tinapanga adjust chifukwa choti panopa nanga si ifeyo ndioyamba ku Malawi kunoko nde panopa tikungofuna zoti anthu angodziwa kaye for fun so tinapanga adjust komano ngati ya akuluakuluyo ndithu imatha kufika ndithu 90 kilometers ah, per hour 90 kilometers imatha kufika ndithu pamene ya, Wow. eh, ya anayi ndithu ah, 65 kilometers imatha imatha kufika komano tinapanga adjust kaye po- for now kuti anthu azolowere kaye kenako tidzapanga ngati ma competitions nde tidzakwezanso kufika pamene a- angathere ndithu Timagalimoto timeneti tinaona kuno munayika misewu yanu mmene ikuonekera ya ah, mateyala choncho zimenezi muli ndi malo oti timagokati timeneti timafunika tiyende malo achonchi kapena timatha kuyenda malo aliwonse timagalimoto timeneti timayenda m- timati mu track uh, ngati mmene mukuona mateyala tinayala apapa ndi ngati track yathu so amanena zoti malamulo minimum ikhale 450 meters ndi imene tili nayo kunoko dzinake timatcha uh, haskin circuit nde ena imakha- imatha kufika mpaka 2 km ena imatha kufika ndithu 1 km koma yathu inoyi ah, tinayipanga kuti ikhale kaye for now ah, only 450 meters ndimene tinayika mataya ndandamo kuti anthu aziyenda matayamo kumazungulira ndithu mmene.
Timayendera mafuta timagalimoto timeneti kapena ndi tamagetsi kapena n'totchaja ah, ititi timayendera mafuta ah, timayendera ndithu ah, petrol komano mm. eh, timakhala toti tina timayendera ma engine electrical tina timayenderanso diesel koma tathuti mm. ah, timayendera ndithu petrol ndithu Oh, eh, okay. Eh. chigubu chima oh, chigubu ndichi. Mm -hmm. So chigubu tanki ndi imene. Tanki ndi imene mukuiona apa ndithu. So timagokati takulutakuluto timakhala ndithu 8 liters pamene tang'onotang'onoto timakhala 4 liters. 4 liters. Ndithu.
okay nde timagalimoto timeneti munthu wachakumwa ataledzera angayendetse Ayi, ayi, kunoko ukakhala zoti wamwa ndithu timakubweza Okay. Ah, timanena zoti kunoko timafuna ndithu amene ali sober mind ndi amene angathe kuyendetsa nanga si for safety kunoko kwambiri timakhulupirira safety kwambiri nde timaona ndithu kuti ah, munthu uyu amene akuyendera amene akuyendera munomu sangathe kuyendetsa chifukwa cha mmene wamwera komano only those amene oti sanamwe ndi amene ama- amaloledwa kuti ayendetse ndithu ndikutengereni mbuyo pang'ono Eh. munthu woti woyamba kumene wabwera kuti afuna akwere timagalimoto timenetiti eh. Ah, mumamuphunzitsa kapena zimakhala bwanji Eh, kunoko timamphunzitsa uh, Okay. tingonena ngati imene process imene imayendera kuti ukabwera munthu Aaa umayenera kupanga kaye register ndi ifeyo ndithu kuti umasaina waiver kuti aa ndasankha kuti nditani ndiyendetsa ka gokati nde uka uka ukasaina form ija umabwera kunoko timakuonetsa video imeneyo ya 5 minutes so imakuonetsa ndithu kuti aa muyendetse motere ma brake ndi motere mukakhala zoti muli kagulu mwina ya ya nzako yathima pamene pali iyeyo muzungulira potani so china chonse chimatha kuyendetsa ndithu bwinobwino tili ndi ma marshal amene tinaphunzitsa kuti azipanga zonsezi bwinobwino.
ndithutu tavala zovala izizi chihelmet chimene ndimavala nchifukwa chani zimezi mmamveka munthu amene akudzakwera timeneti zimene zizi ndi for safety reasons Uh, mmene ndanena muja kuti kuno ku experience go karts we're, we're very serious on terms of safety so nanga si ndiyoti chatangoyamba kumene uh, anthu ambiri sanayidziwe nde tina- tina- timapanga zoti safety ndithu ikhale number one nde Suit yo sikuti wina aliyense ayenera kuvala iyayi. Mutha kusankha nokha kuti muvale suit. Komano helmet ndi balaclava ija, iyo it's a must. Simungakwere ndithu gokat opanda zinthu ziwiri zimenezi.
Zimenezi zimafikira kwa aliyense. Mwana avale helmet, mhm. wamkulu wa zaka 99 avalenso helmet. Ndi mmene tikuchitira kuno ku Gokat kuti haso ya tsiku la lero timangodabwa kuti timagalimoto timeneti timadabwa kuti kodi zikukhala bwanji umationa mmafilimu mu nde kwathu kuno ine nali ayi tipite tikacheze nawo tikamve kuti kodi iwowa haso imeneyi imakhala ikuyenda motani ndifuna ndidziwe ah, zipangizo za mgalimoto imeneyi kapena kuti kagalimoto kameneka ndikuona mm, pena ngati breki pena ngati chani komano inuyo ndi amene mukuzidziwa bwino tandifotokozani kuti ichi ndi chani ichi ndi chani ndipo ichinso ndi chani Ah, okay. So galimoto imeneyi ah, amene muna- mukuonera pali ah, cha red imene ili brake. cha red Cha red chimene ichi ndi brake, cha green icho ndi kuti ndi accelerator. So, Accelerator. so ndi, ndi automatic ndithu yomangoponda basi ukaponda acceleratoryo ona kuti pakona uponda brake so mu video ndimakamba ija imaonesa zimezi kuti ah, pakakhala kuti mu- mungoponda chimodzichi china muchisiye kaye mungoponda chinachi mukaziponda zonse pamodzi kapanga zakuti zakuti ndithu imakuonetsani ndiponso tili ndi steering imeneyi imene ndithu it's not eh, ndiya- ndiyamphamvu ndithu yoti Mhm. imafunika kwa munthu uzikhala ndi kamphamvu pang'ono kuti uyendetse bwinobwino zina zimene zili pano U- umayika makiyi ndithu kupanga start bwinobwino so aka kali ngati engine yake ndi ngati ya generator so si umayika makiyi ayi timangopanga phu Kungokoka. kungokoka ndithu kuliza ngati mmene pangira generator muja so simafunikanso ma- makiyi ayi kungopanga basi imakhala zoti yayamba pamenepo sizifunika kuti kuchita kuika makiyi ayi ni nkhani yongokoka kenako kamati kakayamba ah, kamakhala kayamba ku- ku- kuyenda kulira kamene kakuti nanunso mukhoza kuyendetsa ndiye mwati olo munthu oti sadayendetseko galimoto akhoza kubwera ndi kuyendetsa bwinobwino awaka ndithu munthu oti sanayendetseko galimoto atha kuyendetsa mmene anena muja kuti tima- tima- timaonetsani video imene imaonetsa china chilichonse mwatsatanetsatane kuti mu- mungathe kuyendetsa motani ndipo ah, ndizo- ndizosavuta iyayi ndizoti wina aliyense ndithu atha atha kuyendetsa kumalawi kuno monga mwanenera tinthu timeneti ndi toyamba inu nzeru zimenezi mudakazitenga kuti kwenikweni so timenetiti kuti tibwere ah, chinali chinthu chimodzi kuti ah, ngati part of tourism Uh, panopa kaye tikungofuna zoti anthu azingonjoya kenako kutsogoloku tidzapanga ngati ma competitions so titaona zoti kumalawi kunoko uh, anthu amasowa zochita ngati ma weekend aja kuti mwina uh, sikuti every weekend munthu timapita ku ku nyanja tinaona zoti kunonso titha kupeza chinthu china chake kuti anthu ngati family atha kuona zokuti ah, titani ti- ti- tipite kumeneko tikapangitira kuli ma go-kart so mabanja amatha kubwera kuno wina nkukwera winanso kukwera uko. ehe so ifeyo tima go-kart tathu timatenga ndithu ti- ti- tilipo a- takuluakulu 10 ndi tang'onoang'ono 10 kuti amatha kukwera ndithu nthawi imodzi ndandanda so ndi- ka- ndi banja lako la a- anthu 10 kaya mulipo anthu 5 mulithu mutha kubwera ndithu ndiku- ndikuzakwera bwinobwino zimatheka mu njira yanu mukaleruko kumayenda side to side kapena umafunika munthu mmodzi yekha Ku- mutha kuyenda side to side komano uh, kuyendesa kwake ndithu ngati mmene ukuyendesa pamsewu kuti ukamaona kuti nzako mwina akuyenda mwa sakuyenda akuyenda mwa slow mutha ndithu kumpanga overtake mwa- mwabwinobwino ndithu kumayenda bwinobwino ngati pamsewu mukhoza kutenga banja lanu kubwera kudzaona kuti kodi zimachitika kuno ndi zotani nkhani yake ndi hustle yanga ngati mukungotsegula kumene kanema wanu iyi ndi hustle yanga nde tili ku bicc kumene tikuona anzathu ali ndi hustle imene imazadabwitsa kuti ndi hobby ndi sports zikhoza kukhala zonse koma nkhani yake ndi hustle imene amakhala akuchita munakamba kuti timagalimoto timenetiti tilipo tosiyanasiyana malingananso ndi anthu amene amakhala akukwera and munakamba zoti ena amapangitsa mpikisano kudzakhalanso ngati kuti kusangalala chabe ena ndi family tandiuzani malamulo amene amatsogolera mwina ukamayendetsa ngati mpikisano amakhala otani So mpikisano malamulo ake amene amakhala ndingoti ngati choyambirira ndinene chakuti ndi uh, safety uh, make sure kuti mu- mu- muyendetsa ndithu mndandanda wake wa matayalayi osawomba matayala osawombana uh, mwadala kuwombana mutha komano osati mwadala kumaonetsa zoti mmakona amene muli makonamo muyendetse ndithu bwinobwino makona muja ndikuyenda bwinobwino koma ngamene aja kunena kale kuti uh, pano pakayi anthu akungobwera kuti for fun kuti adzangonjoya kenako anthu akachizulo akazolowera magokati amenewa nde tidzamapangano ma, ma competitions timbendera timene timakhala mmagalimoto amenewa timatanthauza chani so mbenderazi zilipo mitundu yosiyanasiyana nde nanga si imakhala zoti munthu avala helmet nde kuti tizikuwani inu ndi, ndi mamashalo athu sizi- simu- simungamve ndiye timagwiritsa ntchito mbenderazi kuti ngati part of communication so ngati mbendera imene mwaona ili kumbuyo kwangayi imene imatanthauza kuti mwamaliza malapo anu aja mulowe mu pit ndiye palinso mbenderanso zina pali ya white ah, pali ya yellow pali ya blue zimene zimaonetsa zimaonetsa ndithu ah, zinthu zosiyanasiyana ngati ya yellow imatanthauza kuti mwina munabwera ngati family ndiye mwina abambo ayima mu track muja mwina yathima inuyo mukamazungulira amene pajapo muyende mwa slow ya yellow imatanthauza choncho ya white imatanthauza kuti ah, mwina mwa- muna- munasankha malapu 10 nde pa lapu ya, ya namba 9 ija timakuonetsani mbendera ya white kutanthauza kuti mwatsala ndi chani lapu imodzi so mbenderazi ndithu zili ndi zinthu zake zimene zimakhala zikukamba ah, nthawi zonse nde tikakamba za mpikisanowu pali malimiti kuti umafunika uyende mwina kwakukulu chonchi kwakutali chonchi kapena mpikisano ndithu uli ndi malimiti uh, ife tili ndi tili ndi ngati application yathu ya pa foni imene ukabwera kuno umapanga register nde application ija imaona zoti uyuyu ndi expert kapena uyuyu wangobwera kumene kapena uyuyu ndi intermediate so amene azakhala akupanga nawo mpikisano ndi on- o- okhawo amene ali ngati ma expert so ndekuti kuti ukhale expert umayenera kuti uzibwerabwera ukamabwerabwera muja system ija imakuonesa kuti uyu ndi expert wabwera mwina wa- wa- wa- mwina wayendetsa mwina 200 kilometers ndekuti amene achanda fere tidzayatenge kuti azakhale chani azakhale mma competition amene tifuna tipange mtsogolomo o ndiye kuti mapulani a mtsogolo ndikukamba kuti tibwere ngati sport ino yoti ya magokats Mhm. Fa- pa- pa- ngati panopa ndi ngati recreation uh, komano soon we want to create our own motorsport uh, in malawi uh, so kuyambira kwake nde mmene ndinankati just for, for fun kuti anthu athu angonjoya azizolowere zinthuzi kenako kutsogoloku tidzapange ndithu ngati bungwe la motorsport la, la malawi timeneti tingayende mu misewu yathuyi kapena ntongofunika pa flat pa basi ayi ititi mu misewu sili- silingayende Uh, ikhale ndithu ndi yofunika mu track yakeyake yoti tachita kuipangira mmene uh, mmene timapangira kuti mumsewu ngati msewu musingayende koma ndithu tikhale ndi track yathu tiziyenda mmenemo nkhani yake ndi imeneyo kubwera kuno ndikudzaona kuti kodi mahasos amene amakhala akuchitika ndi otani kuphunzira timagalimoto timeneti ana kuti adzakwerekwere ndi nkhani yake zofunikira ndi munakamba kuti uh, pamachigichi drive chake mwati ndi cholimba ndithu ukamayendetsa sichilimba ayi mukamayendetsa sikuti chimalimba mo- moti bwanji yayi Ah, chima- mukayendetsa chimakha- chimakhala ngati chafewako pang'ono komano timawuzabe ndithu kuti ah, munthu oti wangoyamba kubwera timamuuza kuti ah, ichi ndi cholimba ndikuti mufuna kupanga ndithu ndi kamphamvu Ndi mphamvu. ndi mphamvu ndithu Eh, chifukwa chilibe amati amati power steering chilibe ndi ngati cha- chamanyo ndithu pang'ono pang'ono ndithu ndimakamba za misewu imene munayika kuno trail yanu kuti ndi ya matayala zimenezi zinakhala chonchi chifukwa chani Izi zinakhala chonchi chifukwa kuti ife poyamba tinasankha kuti tibwere kunoko ah, ku Mos Park. Tinayenera kupanga ndithu ngati kansewu kathu kuti kazikhala ndi malire ake kuti ah, ndikakhala kuti tita- nanga sikuno kuti tima- timayendera malapu. Ndiye timanena zoti tinaika matayala ndithu ngati ka track kuti tikamati tikuwerenga ndithu malapu kuti ka lap number one kuti uzikaona bwinobwino. Ndiponso mi- matayalawo mostly ndinso ngati safety. Timanenaso kuti anthu akamayendetsa ma gokati aziyenda ndithu pakati pa matayala osati aziomba matayala iyayi. Ndiponso matayala awonso kwambiri timanena kuti ndi mwa safety kuti munthu ukaomba matayala aja chima chimatha kuthima kuti ndithu ngati safety kuti a mwaomba kenako chathima kenako ma marshal athu abwere akuthandize kuti uyendenso mndandanda bwino bwino mpaka uzafike malapu ako amene wasankha aja. Zinthu ngati sport imeneyi komanso zochitika ngati izi pamakhala mwina kuti anthu nthawi yabwino imakhala yakuti yopangira nthawi yabwino imakhala yakuti yopangira izi mm. zimenezinso zimachitika kuno ifeyo uh, tinangoika nthawi kuti timatsegula kunoko 10 o'clock mamawa uh, ndipo timatseka 10 o'clock madzulo pamene sitimapanga nkha za kuti mwina kugwa mvula chifukwa choti yathu ndi amati outdoor track nde utha kubwera nthawi ina iliyonse imene ukufuna iweyo kaya ufuna kubwera mamawa kaya ufuna kubwera ndithu madzulo uh, ndi wachikondi wawo kaya ndi anzanu ino mutha kungosankha ife tinangoika kuti kuyambira 10 o'clock mamawa mpaka 10 o'clock madzulo tikhala kuno kuti titatsegula zinthu zimenezi ndi koyamba kuno ku malawi zinakutengerani mphamvu zotani komanso mwina kulimba mtima kotani kuti mubwere kuti atikayambitse zinthu zimenezi anthunso koma anazilandira bwanji anthu anazilandira bwino kwambiri ah, ndipo takhala ndi anthu ochoka m'mayiko osiyanasiyana okay Ah, anthu aku mozambiki ndithu kungobwera kuzakwera magokati harvest oh. yeah, kuchoka ku mozambique ku mozambique kungomva zoti ah ku malawi kuli ma, ma go-karts mm. uh, ngati december ndithu kunabwera family ndithu almost 20 uh, people oh. anabwera uh, ndithu kudzakwera ma go-kart nde takhala ndi anthu amayiko osiyanasiyana ku south africa ena ku switzerland ku iraq mm. amasakabwera ku hotel kwawo azagona abwera uzakwera ndithu ndiponso amalawinso achitenganso uh, achilandira kwambiri Ambiri amene amati kuti ah, ife tikapita kunja timakakwera zimenezi. Inu mwachita bwino kuti tsopano zinthu ngati zimenezi kumalawi kutani zilipo. Nanga si amati kuti ah, nanga tizingokhala ma restaurant kapena lodge komano at least pano pali china chake choti cha unique chosiyana ndi zimene timapanga kale kale chimene mwabweretsa kumalawi kunoko. Ndipo anthu achilandira ndithu ah, kwambiri ndithu. Mawu anu awiri atatu omaliza ndotani? anthu mwina ena amachita mantha kuti ah, ndi- ndikayendetsa motani komano ndi- ndizophweka ah, sizoti timaphunzitsa china chilichonse ndipo kunoko uh, tili ndi mitengo yosiyanasiyana so ndithu mumasankha ndithu kuti ine mwina ndingofuna ndingozungulira ka 5 or mwina ndingozungulira ka 20 zili ndi mmene inu mukufunira ndipo kubwera kunoko sikuti mango mutha kungobwera kunoko komano mutakhala ku nyumba mutha kungoimbira foni kuti ah ndimafuna ndibwere mawa 2 o'clock timakupangirani ndithu book a session nkupanga ndithu bwinobwino ndiponso ndimafuna ndi mwina ndingothokozanso mwina ma sponsors athu uh, poyamba ngati kuno ku kumene tili kunoko uh, our Moz Park kuwathokoza ndithu tilinso ndi ma sponsors athu uh, Anchorage Group amene amapanga ndithu supply uh, painting tilinso ndi uh, Giga Trading amene tima- timagwira nawo ntchito also AMZ amene timakhala nawo tikugwira ntchito tingowathokoza kuti uh, ndi ma sponsors athu amene akutithandiza ndithu uh, on the daily kunoko anthu ena amaphweketsa zinthu zimene mwina anzawo amapanga kuti ayi zazungu zimenezi mm. sizingatheke kuno mm. ah, zimenezi mwina nthawi yake siyoyenerera uthenga wanu kwa anthu ngati amenewo ndotani kwa anthu amene ndikuwauza kuti china chilichonse ukaika mtima uh, ah, utha upanga i uh, think kwambiri ndikungoika chauta pa patsogolo uh, ndipo ifeyo tachiona ndithu kuti anthu achilandira uh, kwambiri titabweretsa chinochi moti uh, system yathu imatha kuonetsanso kuti mmene tayambira uh, miyezi 4 yapitayo anthu mwina 2000 amene apanga register oh. ndithu kuza, kuza kuti afuna kubwera of course ndoti mwina half of those ndamene akhala uh, abwera kuzakwera so ndithu ndoti iwe ngati uli ndi idea ndi- ndithu utha kungoyamba ndithu amalawi ali ndi kuthekera kuti achilandire ndipo a- a- akuthandizeni ngati business Oh my goodness, that was an experience right there. Nkhani yake uh, ma hustle osiyanasiyana eh, kubwera kudzazungulira kuno eh, kuonako kuti kodi zimachitika ndi chani ndione kuti kodi ndathamanga motani chifukwa ndine driver wachabe kwambiri ndikukhulupirira the next lewis hamilton eh, adzakhala ochokera ku malawi sunga pitirizani kuonera kanema wanu wa zodiak television